Ndi- ndimangofuna ndi ndi mwi- mwina njira ina ya funso lina limene anafunsa ya relationship uh, a former vice president anali hard working kwambiri amalawi tonse timadziwa komanso anali munthu amene anali very loyal nde tifuna timvetsese kwa inu kuti ilipo tsiku limene a former vice president anakana kutumidwa ntchito pakuti ulendo uwu tikudziwitsidwa kuti anali delegated kuti apite ku mzuzu ah, kuti apite ku nkhata bay eh, mukuona kwanu ndimene mumadziwira iwowo kuti anali in a, in a position kuti atha kukana kapena amene akuvomereza ayi iwo sakanakana chifukwa amalemekeza kwambiri mpando wa upresident and uh, he was very bureaucratic in it kuti respect that that seat and he would he was actually looking forward to be assigned zinthu chifukwa kwa nthawi yambiri amapezeka kuti ntchito zikuwachepera zikomo zomba thondwe Yes, uh, thank you so much, Chair. Yeah, I think Chair mundilolenso nanenso, ndipereke my condolences to the entire family through uh, mayi Mary Chilima. Ndimafuna mm, Chair Ndikhala ngati pang'ono ndikufupikitsa mafunso ambiri amene afunsa North linked uh, is linked ndi zimene ndinali nazo nde mwina ndiyambe ndi ili lonena kuti ndimangofuna maganizo anu motengera ndi mmene mwayankhira khala ngati kuvomereza kuti pakati pa uh, malemu uh, achilima saulos chilima ndi akuboma pakuoneka ngati panali um, kukayikirana uh, ndi mmene mwakambiramo nde ndimafuna kungokhala ndi chithunzithunzi kuti ndimaona apa mmene mwaperekera ndondomeko yanu mukunena kuti panakhala about 5 hours asanakuwuzeni chomwe chikuchitika uh, foni yanu ngakhale inali yoyaka komanso mmamva bwanji pepani mwina ndikukumbutsani zowawa mmamva bwanji kuti uh, uh, dr sikwese abwera kudzakuwuzani pakati pa fili koloko ndi 4 koloko munanena kuti inali itapitira fili koloko komanso isanakwane 4 koloko ngati ndakumvani bwino nde mmamva bwanji kuti dr sikwese abwera tsiku la ngozi lomwelo akuwuzani kuti ndege yagwa komanso ndi amene ali wamkulu kwambiri kuposa aliyense ku, ku ofesi kwa malemu amuna anu pamene nthawi yomweyinso Nthawi imene akuuzana a Sikwese, apulezidenti akulengedza ndi boma lonse kuti panopo ndi tikatengeranso pa peji imene munatipanga refer pa peji 75 kuti cha m'ma 3 koloko ndi pamene apulezidenti anadzaona kuti nkhani yo ikukhala ngati ndi ya serious koma nthawi yomweyinso ndi imene amakuuzani a Sikwese amene ndi mmodzi mwa aboma kunena kuti ndege yagwa kutandauza kuti chithunzithunzi chimene tikuchipeza ifeyo nchonena kuti zinadziwika kuti ndege yagwa ndi aboma pa nthawi imene itangopitira 3 koloko pa nthawi yomweyi ndege mu- aboma akunena kuti yagwa koma apulezidenti akupita kukaliuza dziko la malawi kuti kuyambira panopo ndege yasowa tiyamba kuyiyang'ana muzitipatsa Ndauza a army kuti azitipatsa ma ma report a mmene ndegeyi kuf kafukufuku akuyendera ma hours four aliwonse chonsecho kumbaliku akudziwa kale kuti kudzera mwa Sikwese akudziwa kuti ndege yagwa mutalumikiza zimenezi ngati anamfedwa pepani munamva bwanji kapena simunaganizireko mbali imeneyo? Ah, zikomo kwambiri honorable pa nthawi imeneyoyo sindimadziwa kuti chikuchitika kwina mwina kunjaku ndi chiyani kaya kwa president kapena zimenezo tinazaonano powerenga eti. koma pa nthawi yomwe anabwera dr sikwese sinali ma 3 inali cha ma 4 and chomwe ndikukumbukira ndi chokuti sindikudziwa kuti kodi word-yo anangopanga okha kapena anali atauzidwa kuti azanene choncho kapena anali ndi information koma ndimakumbukira kuti analitchula word loti crash because it changed everything for me munthu woti ndimaona ngati mwina achita emergency landing kwina kwake nde sindikudziwa kuti um, mwina ndiye funsolo linatalika pepani mwina mundi mumati bwanji through chair pepani ndimanena kuti kutengera mmene mwafotokozera nyumba ino kunena kuti munamva zokuti ndege yagwa cha m'ma 4 koloko ah, kuchokera kwa dr Sikwese yes chonsecho dziko lino linali kalikiliki kumanena kuti tikuyang'ana ah, position ya ndege kuti tidziwe kuti chachitika ndi chiyani kuti yagwa kapena sinagwe Ah, koma apapa zikukhala ngati amatsimikiza kuti ndege yagwa zimene ndimafuna kuti mungoona kuti mmene ndikunena ine zimene zikusiyana ndi chithunzithunzi chimene amalawi amapatsidwa kukhala ngati sakudziwa kuti za ndege zili pati ndiye ndimafunsa kuti inuyo munaganizirako mbali imeneyi kapena simunaganizire kuti komatu asikwese aja anadoza mmafokoloko koma timalandira ma itapitiranso folokolo timalandira um, timalandira ma updates pa mbc tv folokoko mutauzidwa kaenda asikwese timalandira ma updates onena kuti tikuyang'ana kuti tidziwe chachitika kwa ndege kwa ndege ndi chani yagwa si inagwe chonsecho awa ananena kale kuti inagwa sindikhulupira ngati ka- kama ndimvetsa pamenepo Ah, ndakumvesani komano mwina kumvetsesa kwanga kunali kokuti kuchokera pa nthawi yomwe anayamba kuzandiuza ine muja anali no pa pa search and rescue kuti no afuna akayipeze komwe yagwera osati kuti akuyembekezera kuti idakali m'malele chifukwa choti nthawi ya Izi ndikungoganizano mmene mwandifunsamu eti koma pa nthawiyo ah, sindinalinso olo kuganiza zonsezo pa nthawiyo i was just in shock kuti ndekuti apapa tikuchita deal ndi munthu woti wavulala mwina osati kuti mwina wapanga emergency landing kuti so olo za maliro wasn't even in my mind ndimaona ngati achilima tiwapezabe koma nkaona ndimakhala frustrated kuti chifukwa chani akuchedwa mwina he's bleeding somewhere along with his colleagues kaya ndi- mwina funso likundivuta kuyankha koma mmene ndingayankhire ndi choncho kuti ah, sindikudziwa kuti yeah zomwe kwambiri i think kwinako uh, itakhala opinion koma chair my interest was kuti we, for the first time tadziwako kuti munthu amene anatchula kuti ndege yagwa koyamba ndi tsiku ilili tsiku lomwe la ngozilo a nthawi ya m'ma 4 koloko ngakhale timayang'ana koma ndani ndi at least confirmation on the first same day kachiwiri ndikhulupirira ndi choncho eti kachiwiri chair ndimafuna ndingo funsako in general kuti manong'onong'o ena amanena kuti um, panali mwina nkhani ngati zooneka ngati zaupandu kutabwera kuno a Valera ananenapo mawu onena kuti achilima anadzayankhula mawu onena kuti a, ngati kuli kufa kundege mundegemo ndikafera konko ngati kuti oyamba singakhale ine S- ananena something like that I- I mean, mwe- mwina ndakhala kuti sindikunena in the exact words koma anatipasa chithunzithunzi chimenecho kuti ananena akukauluka mankhwala ake ndipo amamvekanso manong'onong'o onena kuti anthu ena anachenjeza achilima kuti musakwere ndege imeneyi uh, iwowo nkumabweretsa mawu ngati amenewa so ife tilibe umboni koma timafuna kuti amalawi tikamamaliza mkumanowu titengerepo mwayi mwina mafunso ena ngati amenewa tizitha kumayankha kuti mwina commission of inquiry yathu ikhale yaphindu kupanga clear zomwe zili zonama komanso kutsimikiza zomwe zili zoona so chair through you i would want to request ngati angatipatseko any picture uh, to do with the same uh, during uh, a night before zikomo kwambiri for now uh, inenso kwambiri kumva mawu amene aja kuchokera kwa a Valera kuti a Chilima anayankhula mawu amene aja it was very strange to me chifukwa Aliyense amadziwa kuti a Chilima tikamayenda amayendetsa okha galimoto. Chifukwa chachikulu chinali choti amakonda kunena kuti nditati ndachita ngozi ndizafe ndekha ndisazaphe mwana wa munthu wina. Nde kuti amadziwa kuti akukakwera ndege ndi Mayi Shanil ndi a Chimaneni, a Kapheni anthu onse aja ndi akachite dala. Ayi, not Saulos Chilima. Never. Context mwina yomwe inayankhulidwa mawuwo ngati anayankhulidwadi mwina ndi yomwe is missing koma sindikukhulupirira kuti amapanga challenge kuti olo nditafa palibe vuto no no no no no he was a very cautious man and amakhala he was a very health conscious kuonesesa kuti iye akuzisamala munthu woti akufuna akhale ndi moyo wautali kwambiri nde ndichowawa kumva kuti mwina anthu amaganiza kuti iwo anali ndi ngati death wish or something like that no i can confirm kuti absolutely not zikomo Ah, Chair, pomaliza zimene- no, no, ndi mwina ndifunse munjira ina um, a, fo- a former vice president mmene mukuwadziwira moyo wawo ama- amayenda ndi mantha panali nthawi inayake imene analandira ma, ma threats ena aliwonse Wa- was he living in fear Um, our vice president was cautious chifukwa ndiziti amakhala atcheru nthawi zonse ndingamasulire choncho m'mbuyomu ma attempts eh, alipo on record so i don't want to go into detail koma we are aware of him being stoned ku Phalombe Machinga, I think at some point Mangochi or something nthawi ya campaign. So ma attempt ena amatha kubwera anthu mwina woti akuwauza kuti muzikhala osamala muzikhala osamala nde amakhala ndi osamala ngati ifeyo amakhala nafe very careful kuti tikati tiyende ndekuti nthawi zonse pazikhala security even just to go pamalo posendera pang'ono cuz amati sumadziwa bwino mitima ya anthu and not everyone is, is a friend so because of the position that he was in he had to be cautious so he was very cautious and always careful Chair, my very last one. Uh, is just to confirm kuti you've mentioned that uh, you tried to get a picture kuti muna- mu- munayesetsa nthawi imene ma amakupangani brief anzathu amene anatulutsa report aku german a bfu Uh, kuti ayankhe mafunso ena zambiri zimaoneka kuti amangoganizira chifukwa zimapezeka kuti zilibe umboni uh, mwanenapo kuti chifukwa kuti panalibe uh, ma instruments angapo kuphatikizapo um, flight data recorder komanso um, um, anyway, zo, zo, zoti zithandizire kufufuza chomwe chachititsa uh, ngozi ngati tingachitchule kuti ngozi so Munanena kuti chifukwa choti amangopanga assume zambiri, mutawafunsa kuti akupatseni mayankho ena amene samamveka zinaoneka kuti anthu ena ake akuwakakamiza, a- actually ananena okha kuti anthu ena ake akuwakakamiza kupanga zinthu zopita mu njira ina yo- yoti yosiyana ndi the norm, ndipo inu mutayesetsa kuti atchule anakanitsitsa kuwatchula.

amanena kuti pali information ina yomwe they had to rely on a I- can I say a government source koma anakana kutiuza chifukwa ife timanena kuti government source yo ngati a- anali amene anakuuzani kuti ife timafunsa ati niyo zoti function iyamba 10 koloko munazitenga kuti kuti mpaka muike mripoti ndiye amati ayi ayi zinazi amatipatsa munthu amene timagwira naye ntchito koma si- sanatiuze kuti munthuyo anali ndani ife tinawauza kuti "Ah, munthuyo ndiye amakuuzani zina zolakwika so we don't know how much was right and how much was uh, so it didn't feel like completely independent as a report thank you Thank you, Chair. Zom- Zomba City, S- South, South. Uh, thank you so much, Chairperson. Madam Chirima and uh, Mike Amoto. Uh, I would like also to join my friends in conveying our condolences from the people of Zomba City South. Pepani kwambiri. Ndini mafunso atatu kapena naye ndingofuna just to follow up ndili pa page 2 ya ripoti yanu i think sindiwere- sindiwerenga paragraph yonseyo koma munalemba kuti i was there for surprise when later he informed me that he would go to the funeral i asked how and he said that uh, the presidential program had changed from 1 to 5 pm departure pamenepa did he inform you where this uh, communication came from No, he did not, Honorable. Yes, thank you very much i'll move uh, madam chilima to page 3 munalemba za around 3 pm kuti mai valera anakupezani ndi iwo ndi amene ananena kuti the plane was missing tangochitani confirm kuti nthawi imeneyi boma linali lisanakuuzenibe uh, kuti ndege ikusowa chifukwa res, uh, rescue efforts search and rescue efforts zinali zitayamba chama 1245 tachitani confirm kuti boma linali lisanakuuzeni officially ayi boma linali lisananene zikomo kwambiri ndipitirirebe pa peji yomweyo anzanga akuzomba thondwe anafunsa za dr squese kuti anatiuza kuti the plane had crashed ndiye mwachitanso confirm kuti mawu ake anali omwewo a crashed e, ndiye nanenso ndimaganiza zomwezo kuti ah, komatu tinali tikufu- tikuwuzidwa kuti ya ndege yasowa koma apa anakuwuzani ndithu crashed ndiye mwachita confirm i hope it's on record kuti mayi chilima anatiwuza kuti it had crashed so chair this is for noting ndipitirirebe uh, kupita peji inzake mafunso anga ndingofuna confirmation mayi chilima Pa page 4 mukuti around 11 am I started getting condolences, condolence messages. Tikumbukirenso kuti malipoti amene tili nawo ndege inapezekanso around the same time. Tachitaninso confirm kuti boma nthawi imeneyi linali lisanakuuzeni kuti ndege ija yapezeka itagwa. um, i confirm koma mwina ndinene kuti palibe waboma amene anabwera kudzatiuza kuti ndege yapezeka kapena kuti achilima amwalira tinaonera pa social media zikomo zikomo kwambiri ndiye ndipita chakumapeto munanena kuti mukupita ku nsipe anthu amagenda ena kumati tayimani tiaone a vp komaliza ndiye munanena kuti you were given inadequate protection ndimafuna mungochita describe the security detail at that time Kuchoka kuno kukafika ku Nsipe, what was the security detail like? Uh, I think tinali m'manja mwa MDF komano ngati ndisakunama uh, convoy yathu inalibe, ya, magalimoto angapo koma a, a MDF ngati anakwana 10 ndakaika komanso chifukwa choti moyo wa kukhala mkazi wa vp zoyenda m'maconvoy tinazolowera nde imakhala ndi formation yake yomwe amapanga anthu akamayenda koma timapezeka kuti anzathu a mdf mwina formation imeneyoyo imavutirapo moti to be honest uh, apolisi athu amene tinali nawo had to eventually take over ndikuyamba kuchita radio kwa anzawo kuti azi timakumana timati tikamafika mwina pa Dedza tikuchitanso join ndi apolisi ena kuti tizikhala ngati tikuchulukirana tikamakafika mwina kumapeto a Dedza a Ntcheu akuchita take over etc so police had to come in because of the work of our close protection officers who now took over from Uh, it's unfortunate but it's the truth kuti the way the mdf was handling it with their small numbers and macrowd mmene amakhalira tikamafika mumacity center there would be hundreds and hundreds of people onse afuna agwire coffin onse afuna so with 10 people at some point uh, one of the mdf anadzakhala ngati afuna kugwa ndi timadziwa kuti uyu akangogwa ndiye kuti afera pompo apondedwa that's how bad it was tikamayenda mma- mmasitemu so we were very traumatized kuti a mdf tikamachita approach city center akaona chigulu cha anthu chija amazangoima suddenly ndekuti aliyense kumbuyoko kumakhala sudden sudden sudden sudden pamene normally umayeneka kuti ina ikuyenda uku ina ikuyenda uku kuti uyu akamayima uyuso athe kuyima wakumbuyoko ali patali koma mukakhala ndandanda wotere nde there were a lot of things that didn't go well in terms of uh, transportation yokafika ku Nsipe zikomo Yeah, chairperson zikomo kwambiri Uh, convoy imene inandidutsa pa lake view ndi ndikumvetsetsa chimene mayi chilima akunena pomalizira chair funso lomaliza zinatengera president opuma mu presentation yanu komanso tili nazo mu records 4 months kuti commission of inquiry ayichite institute ndimafunabe mungotiuza kuti ngati family Nthawi imene ija 4 months sitikuziwa chimene chachi- chamuchitikira vice president wathu inuyo banja kunyumba ngati family mumamva bwanji chairperson i submit Ah, zikomo kwambiri honorable actually ngati family tinazayesa kupemphako kuti mwina tipeze mpata woti tikakumane ndi a president tikafotokoze madandaulo athu osiyanasiyana koma unfortunately I think it inazakanidwa uh, request ya o, kunena kuti meeting yomwe tinazapasidwa inali mu January 2025 patadutsa nthawi yayitali kwambiri and uh, unfortunately at that time ngati abanja sitinapiteko Actually ngati ndikukumbukira bwino, mwina ndisayankhulire anzanga koma imakhala ngati ya compulsory yoti anthu amauzidwa kuti apite akakumane ndi a president and uh, amauzidwa kuti alemberetu zomwe akukanena zimenezo koma this is hearsay nde mwina kungokupasani ngati some information yowafunsa anthu ena amene pa ma experience awo koma ngati ifeyo tinayesa mi- kupempha meeting sinatheke ndaiwala at some point i think i even spoke to the first lady asking her kuti ndimafunako meeting nde anandidziwitsa kuti ah, pakali panopa mwina ali busy bwana koma ine ndikhoza kubwera ndi azimayi akutchalitchi nde ndinawauza kuti ayi ayi zomwe timafuna kukambirana si zoterozo koma no that was our experience generally kuti mpata woyankhula ndi apresident tinalibe ndikhulupirira tafunsa mafunso okwanira almost 2 hours nde ndi amene ali ndi mafunso ena funso limodzi aliyese amene akufuna funso limodzi ndiwapempha iwowo kuti alembe mwina atha kuyankhira nthawi imodzi ngati mafunso ali kuchepa koma ndipatsa aliyese kama- funso limodzi limodzi limodzi limodzi nde tiyambe ndi amene munanyamula mwa- mwachangu uh, mwanza central Lilongwe Mude Ti- eh, kenako mutha kuyankha ndi eh, dowa kasangaza atatuwo ndi kenako tibweranso atatu omalizira yeah. zikomo kwambiri chair Uh, namvetsera mwachidwi uh, presentation ya madam chilima ndiye ndimangofunabe pa issue ya kusintha kwa um, decision yopita kumaliro um, ngati ndinamva bwino munanena kuti chifukwa chimodzi cha zimene uh, maganizo opita kumaliro amaoneka ovuta uh, unali ulendo wa president kuti unali 1 o'clock masana ndiye kuti apite kuja abwere uh, zimaoneka kuti zosatheka uh, titanena kuti mwina chiganizo ichiso kwambiri chinapangika chifukwa chokuti program ya president inasintha kuchoka 1 koloko kufika 5 koloko madzulo um, tiku- mukhoza kugwirizana nawo kapena maganizo ameneyo Uh, eya ndikhoza kugwirizana nawo chifukwa chokuti kuchipanda program kusintha sakanakwanitsa kupita zikomo kwambiri acheya anakamba mawu amchingerezi okuti uh, toxicology ndimaona ngati mchichewamu mwina poti amalawi ambiri akumvetsera munanena kuti uh, matest amenewo sanachitike uh, nthawi imeneyo kapena ndinene kuti mpaka na pano sanapangikebe and kodi inu tikati toxicology uh, amafuna kupeza chani akamayeza zimenezo honorable poti zimenezo nanenso ndinazitenga mu commission of inquiry zoti nawonso amadandaula kuti toxicology sinachitike and mwina angayankhe bwino ndi amene anatenga masampo kuti kodi matest amene amafuna kupanga nawo ndi chani amene ali anthu amene anapanga mwina ma autopsy zikomo Uh, thank you very much, Chair. Lel- Lelonga Mode. Uh, thank you so much, Chair. ndimafuna ndiyambe nkunena kuti ndikugwirizana nanu mayi chilima kuti mukudabwa nkhani ya function kuti bfu report ndipo ngati muli mafunso ambiri ena akuyambira pamene pa bfu report amanena kuti ndi 10 o'clock nthawi yoyambira function pamene inu mmadziwa komanso anthu ena amadziwa kuti iyamba 11 o'clock ndimafunanso nnene pano kunena kuti wonse amene abwera atiuza kunena kuti zimayenera kuyamba m'ma 11 koloko. Munthu mmodzi yekha amene adatiuza za 10 koloko ndi anduna a Justice ndi amene adatiuza kunena kuti ati function imayambira yambira 10 o'clock so mwina tifufuza pamenepa kuti iwowo adamva kuti chifukwa wina aliyense akunena za 11 koloko koma funso langa likubwera pa nkhani ya Nthawi yonseyi tinagwirizana ndipo ndimamvetsetsa. Ndinakufunsaninso kangapo ndipo ndinalimbikira nkhani ya delegation. Panabwera comment kunena kuti a Vice President was delegated, a comment that came from us, koma inuyo munakanitsitsa ndipo simunayankhepo nkhani ya delegation. Ngakhale nditafunsa za ku South Korea, simunayankhepo nkhani ya delegation. Ndiyeno ndimafuna ndimvetsetse bwinobwino, kuti kapena ine sindinamve bwinobwino kuti inu munanenapo, kunena kuti, he was delegated, kapena kuti anatumidwa. Ah, pamenepo ndiye kuti ndiyamba kuyankha zinthu zoti sindikudziwa. Mmene ndanenera iwo anazangondiuza kuti ndipita. Whether he was delegated or not, nde ndiyamba kuchita speculate. Zikomo. Dawa kasangasa. Ah, zikomo kwambiri chair Ah, mun- munadzafotokoza ah, mayi chilima kunena kuti um, kuchokera pa page 75 ya commission of inquiry report um, a president amene ndi a former president uh, anazindikira kuti nkhani iyi ndi ya serious uh, chama 3 o'clock Nde ndimafuna ndidziwe kuti kodi ndi ndani weniweni mwina mu lipotimo amene anapereka information imeneyi kuti 3 o'clock ndi imene a president anayamba kukhala serious kuti ayi nkhani iyi ndi ya serious kwambiri chifukwa kunoko uh, ku komiti kuno tinalandira information kuchokera kwa anduna akale a Harry Mkandawire kuti itatha 4 hours kuchokera pa nthawi imene ndege inanyamuka ku Kia uh, amadikira kuti 4 hours ithe chifukwa amaganiza kuti no popeza muli fuel wa 4 hours mwina ikhoza kukhala kuti ili kwina kwake koma chamma 1 search and rescue inayambika ndipo mkukamba kwawo a Harry Mkandawire amanena kuti Amalumikizanabe ndi a president opumawo komanso a commander nde ndimafuna ndimvesese bwino bwino kuti za 3 oclock zikuchokela pati pati. Ah Hon. Nyson ndangowerenga mu report zimenezo chifukwa alemba kuti at around 1500 hours

I'm just quoting the report nde sindingadziwe kuti mwina amene analemba report ndi amene anganene kuti akati understood the gravity of the situation at 3 o'clock amatanthauza bwanji Ine ndimangofuna ndi- ndi ndimve clarification kuti mwina mkumvetsetsa kwanu mmene mutawerenga lipoti yo mmaona ngati kuti no mmene Zikunenedwa kuti a president anapanga understand gravity of the matter around 3 ndiye kuti search and rescue inayambika nthawi imeneyo kapena inayambika mwina nthawi imene amanena a Harry Mkandawire kuti immediately after 4 hours um, chama 1 um, search and rescue inayambika Uh, zikomo kwambiri honorable report ikupitiriza kuti

uh, Nzonzi, Ntcheu Dzonzi Mvai, and then there's Agasina, nde timaliza kunako ndi Zomba City. So, zikomo kwambiri atcheya potipatsa mwayi anthu aku Ntcheu Dzonzi Mvai kuti ndiwafunseko um, mafunso awiri madamu chilima poyamba pepani chifukwa chakutaya okondedwa wanu komanso the vice president uh, kumawaku A mayi Idini anauza komiti ino kunena kuti adayitanidwa ku Area 30 kuti akatenge zina ah, kapena tinene kuti katundu wa anthu amene adachita ngozi ndi kumwalirawa ndipo iwo adakapatsidwa foni. Ndimangofuna ndidziwe kuti kodi inunso munali ndi mwayi woyitanidwako? Ngati mwayi udalipo, akuthekera koti adachita recover zinthu zina za malemu Dr. Saulos Chilima kudalipo and mudapatsidwa ngati mudapatsidwa mudapatsidwa chani zimene mwina kuthekera kulipo kuti mwina mutha kutithandiza komiti ino kuti mwina tithe kuthandizikira mukafukufuku wathu zikomo kwambiri Ah, zikomo kwambiri honorable Um, ine sindinalandire personally zinthu zawo. Ndimakumbukira kuti tili ku area 12 ndinazapasidwa korona anamwalira nayo uja, watch yawo ndi ring zinali mkapa- ka- mkakontena zidakali mkakontena momwemo ndi bracelet yomwe amavala. Um, I think sindikumbukira bwino bwino komanso later chifukwa zinazi amaapasira apolisi athu anatipasira chikwama chawo ndi coat zomwe zinali completely drenched in jet fuel zimanunkha kwambiri zoti tima- timazisiya panja kuti mwina fungo for, for, for a long time um, nkhani ya mafoni I had to start asking patadusa mwezi ndikuona kuti ma phone sakubwera then ndinayamba kufunsa kuyamba kuvutisa kuti kodi ma phone ali kuti ma phone ali kuti and why are they being held zina zonse mwapereka mosavuta mosafunsidwa koma ma phone were withheld until over a month pamene ndinazapasidwa ma phone awiri ophwanyika Um, I think we are missing one, but I can't confirm, but I think he had three. komano tinapasidwa after following up kuti kodi mafoni mafoni bwanji because i just felt like kuti i didn't understand why they were being kept for so long ziko Thank you, Chair. That's Akasena, and then Timales and then Zomba City South. Uh, chair sintenga nthawi chifukwa choti mafunso angapo amene ndimafuna ndifunse mvai has just asked and uh, anafunsanso ku Lilongwe, leader of delegation koma ndimafu- Ah, ndimafuna ndifunse mwina ni- eh, just a supplementary an extension funso imene afunsa ali long- a ntcheu mvayi ya katundu amene mu- anapangidwa recover uh, nkhani ya foni uh, you said you think he had three mukuganiza anali mafoni awi awi I wanted if you can be certain kuti anali mafoni angati out of the two munalandirawa nali awiri okhawo kapena pa- pa- panalinso foni ina um, and uh, zi- uh, if those phones mwanena kuti anaphwanyika ena amati ayi the phones were tampered some information were taken out in the phones if you can uh, if you are able ngati mungathe kuyankhulapo pankhani imeneyo to confirm or speak something about it uh, coat ndi the bag m- idapangidwa recover tu- tinalandira mboni kwa a Valera onena kuti uh, he was amene kuti akafika ku Mzuzu akavalira ku Mzuzu zovala kuti apitano kumaliro uh, popita sanavale suti ngakhale anthu amanena kuti ena amakamba kuti ayi mwina zovala zimene zinaoneka m'zithunzi zinazo si zimene adavala kunyumba I'm not so sure if you're comfortable to speak about it uh, ndikuti zinabwereradi zovala zino zinali mu bag imene inabwera ndi enawo pomalizira chair i will only ask the uh, uh, madam Chilima Mwandi- mwandiwerengera bwino page 75 on that bulletin at around 1500 hours imene kamba za comprehensive change comprehensive search rather uh, I, I, I, through you chair i would ask you mukankafusawo if you can

pepani honorable Eh, funso loyamba lija linali lokuti Ah, ndimafunsa kuti ndimafuna ndikanafunsa nkhani ya mafoniyo kuti munapatsidwa kuti am- am- amayi adina ananenanso kuti imodzi i think ya 08 kusowa anali mafoni awiri so anayafunsa kale ah, ah, achemwali anga ku Ntcheu mvayi ndiye mwanena kuti you think he had three, que- three phones fwe munalandira awiri okha ndiye ndimafuna mupange confirm kuti anali ndi mafoni angati ndi kuti is it true that the phones were tampered with kuti mwina some information were extracted to, uh, out of it as uh, zadzeko mmene ena amanenera mphekesera zina ndi nkhani ya zovala eh, ena amati ya zima- zimaoneka mapicture aja

Ma phone wo I can't confirm kuti analipo awiri or atatu chifukwa chokuti amasintha sintha nde koma ine ndinalandira awiri and mwina ndophwanyika kwambiri kuti um sindi sindikuziwa kuti anachitidwa tamper with or not koma Kuwasunga kwa mweziwo ndikumene kumandipasa nkhawa kuti akutani nawo chifukwa zina zonse anangopeleka mosavuta koma ma phone okhawo mwina atha kuzafotokoza chifukwa zake um, in terms of uh, zovala sindinalandire zovala kupatula coat yawo zoti amayeneka nditero nditi sinalandire zovala zina zili zonse ndinangolandira coat And chikwama chomwe ndikunenacho ndi briefcase osati chikwama cha zovala zija. Yeah. Uh, the o- one remaining uh, on the commission of in- uh, report, page 75, which she was referring to.

due to bad weather and may be on its way back to Kia. At this point, His Excellency the President advised the MDF commander to report back on the progress within four hours. Tipitirize? no no uh, muna- muna- munawerenga sopano ina ya musiyo so i wanted you to speak to it how do you understand it? hani ya comprehensive search munakamba ya this paragraph ya musiyo ndi paragraph ya mwambayo imene Ah. mwawerenga pano payo okay um apapa i understand kuti um 12 15 hours nde kuti a mdf commander anadziwisa president kuti ndege sina sindidziwa sindidziwa kuti anauza chani koma anauza kuti ndege anauza zinthu zoti zinapangisa kuganiza kuti ndege ikukanika kuchita land komanso mukamvesera ngati sindikulakwitsa mene ndimamvesera testimony ya a- a- a- komanda opuma nthawi izi zikukhala ngati zasintha it seems like maybe a president anadziwa earlier koma I, I, it's, i could be wrong it's something worth checking and uh, muone kuti pena pake anazalembaso kuti ati 1135 ndi pamene anauzidwa nde its very confusing kuti nthawi yeniyeni inali itiyo but all i can take away is kuti there was no sense of urgency thank you timalize ndi zomba city south zikomo kwambiri chair ndimangofuna madam chilima kuti achite confirm kuti skc anaziwa za anachita decide zopita ku nkhatabay madzulo uh, tachitani confirm madam madzulo a pa 9 june Ah, zikomo kwambiri honorable ineyo anandiuza usiku so i can't really d- know kuti what time he decided zikomo cheya ndimafuna kuti madam achite uh, achite come out clear kuti anauzidwa usiku chifukwa tikucheza ndi asilikali cheya mukumbukira enafe timanena kuti ah, zimakhala ngati pali disjoint ma decision a vice president ndi communication ya ku mdf in terms of the command kuti vice president akupita ku, ku nkhatabay nthawi zimasiyana zimakhala ngati communication ya ku mdf inachitidwa document 1529 pamene ma instructions amapita down kukafikano 1732 ndege itatera ku mzuzu ndimene mapilots amauzidwa kuti muli ndi next assign, assignment mawa Koma apa madam akutiuza kuti iwo anauzidwa usiku. Ndifukwa timanena nthawi imeneja kuti pali mismatch and madam Mary Chilima akuchitadi confirm kuti kukhala ngati SKC anali m'mbuyo MDF inali kuchita communicate uh, in advance before the vice president. I just wanted to say that. I- titse- titsekerere Sorry, Chair, I, I'm confused with that uh, comment that has been given at the end. Is it what we have heard or it's his opinion? Because what we have heard is not the comment, uh, the comment at the end. I'm, I'm confused. ndimafunsa kuti mayi chilima achite confirm kuti a vp anauza nthawi yanji zoti akupita ku nkhatabay atiuza kuti ndi usiku ndiye ndimafunsa kuti kodi decision anapanga usiku ndiye atiuza kuti iwo anangouzidwa usiku ndiye ndimanena kuti communication ndinafunsanso atabwera azathu a army kuti bwanji zikukhala ngati zikusiyana chifukwa Mu mdf report, communication from mdf headquarters to operations was at 15:29. Ndipo ma pilot anauzidwa at 17:32 atafika ku, ku- ku Mzuzu. Mu- Mukhoza kukumbukira kuti zimene zinali choncho. Nde ndimachita no follow up with uh, Madam Chilima. Kuti kodi iwo anauzidwa nthawi yanji to reinforce kapena to dispute that disparity that we had detected earlier nde akutiuza kuti anauzidwa usiku nde ndikunena kuti that uh, discrepancy still stands you might want to comment on that chair through chair No, I'm not, I'm not opening debate uh, for members. Imene ndi debate imene tikambisane. anamvetsetsa i think uh, is probably stating his opinion he may have to defend it as it tikafika ku analysis sifunso kuti uh, uh, madam chilima ayankhe ndi am agreeing with you kuti iyoyo iyoyo ndi opinion yawo at an appropriate time if this is a, s- um, a- a material a substantive issue we'll have to discuss it all right and um, uh, firm it up I'm sure I've answered you lilongwe mude so ndimangofuna kuti ndiamasule eh, madam chilima kuti mafunso tamaliza eh, ine ndimangofuna kudziwa umoyo wanu kuti chokereni tsiku limene lija kuzafika tsiku la lero mukuyang'aniridwa mukusamaliridwa boma likukusamalani ndipo chiyembekezo chanu ndi cha mtundu wanji e, pokhala anafedwa e, kuli mapenshoni kuli ma damages ena ndi ena chiyembekezo chanu n- ndi cha mtundu wanji Ah, zikomo kwambiri honorable chair um, ndinene kuti chichitikireni zovuta Ma benefits anapitilira mpakana nthawi yomwe tinakavota. After kuvota tinabwerera to being normal civilians. I think about maybe 6 weeks ago, Honorable Chisale. anandiuza kuti ah, ndamva kuti mulibe security nde ndikudziwiseni kuti a president anena kuti tikupaseni security ndi anatipasa apolisi apa gate ndi oyenda nawo amodzi komano in terms of uh, ma benefits ena onse zimenezo zinatha koma my understanding is kuti act yathu siimachita provide and i think eh, my understanding from kuyankhula ndi honorable chisale kunali kokuti they are trying to amend the act kuti it should now start taking care of anthu osiyanasiyana ngati ifeyo oti mbuyomu panalibe provision ina iliyonse koma ndinene kuti a boma lakale anati- they maintained mpaka na nthawi yomwe um, the governments were changing thank you ndathokoza um, in terms of pensions tinalandira koma pa nkhani ya ngozi specifically kuti any sort of compensation nde no zikomo pepani ndati ngozi koma crash zikomo ndathokoza ndathokoza kwambiri chifukwa eh, ifeyonso apart from your mental state Your welfare ndi yofunikira kwambiri kuti mupitirize kukhala bwinobwino, kuzisamalira, kuyang'anira ana kutinso mwina masomphenya ena ndi ena amene anali nawo a former vice president muwakwanirise koma chinali cholinga chawo kuti banja lanu eh, likhale bwinobwino nde tikhala nafenso tikuwunikira mbali imeneyo ya compensation iyo ikanachitika mwachangu zikanatichitira ubwino koma ndikuthokozeni kuti tacheza nanu pa nyengo yovuta yowawa koma mwatifotokozera za kumtima kwanu ndikakumvetsetsani mumanena ndi mtima wanu wonse e, mo, mokhudza simunabise china chilichonse mwafotokoza china chilichonse e, zatipasa chithunzithunzi chokwanira pa mbali ina imene ife sitimazidziwa timadikira kuti mwina timve mbali yanu koma kuli magaps ena ndi ena ma grey areas ena ndi ena amene tikhale tikufufuzafufuza nde tikutsimikizireni komiti ino eh, igwira ntchito yofufuza kuti mpaka na chilungamo chidziwike cheni cheni chidziwike eh, kuti mwina pazakhale closure tsiku lina lake koma ndikuthokozeni kupezeka kwanu pempho langa ndikuti ambuye akutsogolereni akhale nanu akutonthezeni akupatseni mphamvu ndipo ambuye akhale nanu mutha kumasuka kuti Ah, pepani honorable chair ndingowonjezerapo zinthu ziwiri kuti panali family member amandikumbusa anti rose wakuti ah, tili ndi abale athu a Chiwotha amene anali ndi zolankhula pa nkhani ya autopsy poti iwo analipo nde mwina it might benefit kuti titamva kuti zomwe angafune kunena ndi zotani ine sindinafune kumva ma details a zomwe zimachitika kumeneko chifukwa amakhala munthu akumchekacheka i did not want to hear that um, komanso poti mwakamba za welfare ndati ndingonena kuti pakali panopa ma school fees a ana about 18 a anthu amene anamwalira pa ndege ija kupatula aine mwina ndi awiri ata awiri ena ma families awiri ena ife tikulipira fees ngati SKC Foundation kuyambira nthawi imene ija mpaka na pano nde mutati mwatithandiza welfare i know anachokachoka anthu m'manyumba a polisi etc and now they are stranded and struggling Um, I have to mention Honorable Usi anathandiza kwambiri mapenshoni a anthu ena samatuluka koma anatengapo mbali mpaka na anathandiza azimayi aja koma ndi zinthu zoti avutikira chifukwa ena I think pension alandira chaka chomwe chino so kuvutikapo kulipo inenso moyo unasintha um, unasintha so the changes are there zikomo kwambiri kapena muli ndi mawu omalizira ndi amenewo ngakhale moyo unasintha koma ineyo ndili bolako kwambiri chabe basi poti tinali anthu oti mwina a private sector beforehand koma ena anzanga mm, zikomo kwambiri Ah, ndi- nditseka tikuthokozeni kachiwiri kachitatu kupezeka kwanu tikukufunirani zabwino zonse ifeyo timakunyadirani eh, musaone kuti timakuonani ngati su- muli nokha Amalawi onse amakuonani ena ali mulimonsemo ali nanu simuli nokha ayi eh, zinachitika eh, koma tikuyenda limodzi eh, ndithu koma ambuye atitsogolera mukhoza kumasuka zikomo kwambiri